kukuonani nonse takulandirani tili ndi honorable ernest kanyenda amene ali administrative secretary ku ndp komanso ndaona simunabwere nokha nonse a ndp takulandirani next to him pali honorable Wallace Chiume amene ali Chief of Staff ku Aford, bambo athu amenewo. Then we have Honorable Catherine Catherine Makunganya, Vice President Aford. We have Honorable Nelson Mataya Nyirenda, who is the National Organizing Secretary from Aford.

zikomo kwambiri um, ndiyambe ndi kupereka ulemu kwa akuluakulu onse amene tachokera ku chipani cha dpp chipani cha afford komanso lef amene tonse tili ma partners in this new government ndimafuna ndikulandireninso inu atolankhani nonse amene mwafika lero

zikomo kwambiri ndimafotokoza kuti ndikufuna ndikulandireni atolankhani nonse ku nyumba zonse zoulutsira mawu amene muli nafe lero madzulo ano zikomo chifukwa chakumva ku, kuyitana kuti tiyankhule kwa mtundu wa malawi timakuthokozani nthawi zonse kuti mukamva kuyitana mumabwera simumanyalanyaza mumadziwa kuti udindo wanu ndiwoti mutumikire mtundu wa malawi kuti udziwe kuti zikuchitika ndi zinthu zotani ndiye masan- madzulo ano ineyo malo mwa mapartners athu eh, malo mwa chipani cha cha dpp komanso chipani cha afford chipani cha lef komanso ndp amene tili mapartners mu chisankho chimenechi ndimafuna ndikulandireninso inu nonse koma tabwera ndi uthenga umene tikufuna tiyankhule ku mtundu wa malawi kudzera mwa inu atolankhani athu. Uthenga wathu ine ndiyamba kuyankhula mu chizungu komano ndipemphanso a, a vice president athu honorable Jappie Mhango kuchokera ku Northern Region kuti autanthauzire mu Chichewa kuti Amalawi onse amve. Koma inenso ndiyankhula mu chizungu chifukwa tifunanso kuti ma donors ndi anthu ena akunja tini ma observers amene abwera ku kwathu ku Malawi kuno kudzaonera chisankho chathu kuti amve kuti kodi anthu a mu mgwirizano umenewu ali ndi uthenga wotani kupita kwa amalawi komanso kupita kwa dziko lonse amene akhala akutsatira chisankho chimene chachitika ku malawi kuno ndiye ndiyamba motere fellow malawians members of the press representatives of the international community our loyal uh, supporters and all those who voted for change in malawi

Ah, zikomo kwambiri awo anali achama- achairlady athu kupereka press statement ya chipani pano mundilole ndiapemphe uh, vice president athu from the north Honorable Japi Mtua Mhango kuti aitambasule press statement imeneyi mu Chichewa. Your time, Honorable Mhango. Ah, poyamba ndilemekeze uh, mkhalapampando wathu uh, director of elections dr matanga atsogoleri nonse kuchokera ku zipani zonse zimene zili mu mgwirizano alliance for democracy ndi ena onse amene atafika ndp komanso kwa dr mbewe inu olemekezeka uh, atolankhani amene mwafika uh, ndimati ndilankhulepo pang'ono pa zimene alankhula mkulu woona za chisankho mu chipani komanso m'malo mwa atsogoleri a zipani zonse amene tili mu mgwirizano nkhani ya mang'anthenje ndi zisankho zimene zinachitika mdziko muno uh, pa 16 mwezi uno tikumbuke kuti pa 16 amalawi anatuluka mu unyinji wawo kukaponya voti yosankha mtsogoleri wa dziko uh, aphungu aku nyumba ya malamulo komanso makansala chisankho chimenechi chabwera pambuyo pa mavuto ankhaninkhani amene dziko lino lakhala likukumana nawo choncho mmene amalawi amatuluka kukavota anatuluka ndi mavutowo m'maubongo awo choncho ah, mavoti anaponyedwa ndipo padakali panopo tonsefe tikudikirira zotsatira zace kodi ndondomeko inayenda bwanji mavoti ataponyedwa ndimafuna ndifotokozere pang'ono kuti pa tsiku loponya mavoti uh, tisanapite koponya mavotiko bungwe la malawi electoral commission limene lili ndi mphamvu lo- yopatsidwa ndi malamulo a dziko lino linalemba ntchito anthu osiyanasiyana magulu osiyanasiyana woti apangitse chisankho pa tsiku la chisankholo paliponse pamene panaponyedwa voti panali magulu osiyanasiyana owonera za chisankho ena amati ma presiding officers panali ma monitors panali achitetezo aku malawi defense force akupolisi onsewo ena akumatchalichi akumipingo anatenga nawo gawo lonse lowonera nawo chisankho chisankho chikuyenda bwanji pakutapa zonsezo kuwerengera kwa chi kwa mavoti kunachitika ndipo powerengera mavoti panali magulu onse okhuzidwa ma monitor a zipani chipani chilichonse chinapatsidwa mwayi kuti chibwere ndi anthu oyang'anira ozaonerera mmene mavoti akuyendera komanso mmene mavoti akuyendera kumbali ya, ya kawerengedwe kodi uh, mavoti aponyedwa voti inja ndani inja ndani si okhawo yayi kunali a- a nice amatchalichi eh, mabu- magulu osiyanasiyana anaonera nawo kuti kodi mavotiwa manambala akuyenda bwanji pamapeto pa zonse magulu amene anali ma key stakeholders achisankhocho amenewa ndi ma presiding officers amene mec inalemba komanso ma monitors a zipani zonse anapatsidwa mwayi woti manambala aja aone komanso asainire kuti zimene tapanga panozi ndi zolondola Ma- mo- mmene zonse zimachitika apolisi anali kuti pompo asilikali anali kuti pompo ndimafuna ndinene kuti pamene timapita kuchisankho aliyense wofuna kuti chisankho akapange nawo oti akachipange observe anali kuti anali pamenepo tsono lero m- ah, bungwe la mec langoyamba kumene kutusa zotsatira za chisankhocho mwina ndisanafike ku- ku- ku- kumene tikukamba zotulutsa za chisankho kumalo onse oponyera voti ulendo uno a- a- ngati pali chisankho chimene chachitika mwa transparency mwina mu mbiri yathu ichikhala choyamba chifukwa senta iliyonse pati pa zoponyera mavoti kapena tally center panali atolankhani amene amaona amatenga zosatira za chisankho chija anali nawo kofotako nawonso anaonera nawo kuti chisankho chayenda bwanji mmene anthu amawerengera mavoti anali pati anali pompo ndiye lero tikayamba kulira kuti ayi a MEC angoyamba kumene kupereka zosatira iye chisankho chabedwa ye wakuti wasokoneza ndiye tayamba kudabwa kuti ah kuti zinthu zake zikukhala bwanji mpira wangoyamba kumene kumenyedwa player watuluka kale kunja akasuma ma injuries ayi timaganiza kuti tipemphe tiwapatse mwayi a MEC process yonse imene ayiyamba ija ayimalize akamaliza alengeze kuti kodi wapambana ndi ndani ngati tili ndi madandu malamulo akupereka mwayi kuti amene waona kuti mwina zi- zi- sizinayende bwino asume a MEC akaunike zonse zija kuona kuti zalakwika pati choncho ndimafuna kuti uh, ndipemphe pempho limenelo ku zipani zonse zimene zatenga nawo gawo pachisankho kuti awapatse mwayi anzathu a MEC tikumbukire kuti ndi bungwe la MEC lokha malawi electoral commission limene lili ndi mphamvu yolengeza zosatira za chisankho zipani ndi chimodzi chomwe palibe chimene chili ndi mphamvu imeneyo tonsefe ndiongodikirira kuti a MEC atiuza chani kumphikako kumene ma results akubwera ndili ndi chikhulupiriro kuti chipani chiliye chilichonse pamene timawerengera mavoti chimasunga manambala ake kuti pa senta iyi ife tapeza mavoti otani pa ta- pa senta iyi tapeza mavoti otani kuphatikizapo kuti mwina ma- ma- ma- ma- ma- indiv- in- in- ah, independent tally centers zimene chipani chifukwa tonse tapatsidwa mwayi mukhale ndi ma tally center anu kupita pamwamba ife ngati zipani ma tally center tinali nawo ndiye tikudziwa ndithu kuti manambala athu amene tapeza ndi ati ndi awa from all polling centers ife ma monitor zathu amatitumizira ndikukhulupira anzathu amene anali nawo mumpikisano umenewu zimenezo ali nazo ndiye timati tiwapatse mwayi a MEC tanena pano kuti padakali panopo ndondomeko imene akuyendera ikuoneka kuti ikuyenda bwino mavuto ochita kuopsa ife sitinaone tikuona ngati kuti ndondomeko ikuyenda bwino tasiye ntchitoyo ayimalize kumapeto kwa nkhani yonseyi tilole zofuna za amalawi chisankho chimachitika mdziko muno sitimapelekera zipani yayi mec imapanga chisankho chisankho mmalo mwa amalawi onse amalawiyo ndi tonse takhala muno ndi anzathu amene ali kunjako amalawi anamemera kuti akavote akasankhe anthu amene iwo anakatani akufuna tiapatse mwayi a mec agwire ntchito yawo koma pamene agwira ntchito yawo azindikire kuti zimene akupanga zija akupangira mmalo mwa amalawi osati mmalo mwa anthu awiri atatu anayi ayi pasapezeke wina ndi mmodzi azidzuka nkuopseza anzake ayi chisankho ichi chayenda chili mkati mec inapatsidwa malamulo inapatsidwa masiku oti ilengeze zotsatira tonsefe pano tili tcheru kuti kodi pamene izitha masiku 8 a mec atiuza chani timati tiapemphe mapuleya onse mu mpikisano umenewu kuti tidekhere tsiku la 8 likufika silikutali yayi lero tachotsera mawanso tichotsera linalo tikakuti lija tafika a mec atiuza ndithu kuti mpikisano uwu watha chonchi ife ngati zipani zimene zinali nawo mu mpikisano tikukhulupirira kuti mpikisano umenewu watiyendera bwino sikuti tikuti chisankho tawina ayi koma kuona kwathu ndi manambala athu amene tili nawo amene tawonkhetsa kuchokera paliponse pamene panaponyedwa mavoti tiona kuti tili bwino eyi nde ngati wina akukumwa wamkaka msiyeni amwe wamkaka chifukwa mwayi umenewu wampeza wamkaka utikanga ndife tikumwa wamkaka ife tikumwa e, ntchito za manja athu zikutichitira umboni basi amalawi avotera chipani cha dpp chifukwa cha ntchito zake basi apanga afananiza asiyanitsa ntchito za ife ndi ntchito za anzathu ndiye aona kuti ayi ntchito za awa zinali bwino chifukwa mwina atikomera mtima ngati ife manambala tinawo koma nambala athu atapenga ufemu ndameke koma nambala titani tili nawo sidzachula muno yayi koma tili nawo amene tionesa kuti ife metikuonera wamkaka tina kuti imwe ndithu ndimafuna nditsire pamenepo tipereke mwayi kwa a master of ceremony kuti apitirize ndi function yawo Ant- atolankhani mulimo muno ndibwereza pano kuti chisankho chonsechi mwatenga nawo gawo inu choncho mboni yayikulu pa chisankho ichichi mukhalanso inu amene taonera ma television station onse for the first time ndimamva akuti dashboard ine dashboard ndayimvera ulendo ndimadziwa dashboard ya galimoto kuti mugalimoto mumakhala dashboard koma tamva kuti apa pali dashboard apa ndiye akumaika zinthu poti pamene paja wakuti wakuti zimakuti chifukwa tikamati wankakatu sikuti ndi zathuzo komanso zimene inu atolankhani mwati mwati mwatipatsa patsache poti paja pita muthalika zili motere ena onso zili motere ndi dashboard imene ya- ya secular amalawi mi- mitu kuti ha kuti zinthu zayenda choncho game yafika iyi akuluakulu palibe pamene- palibe palibe pobisala iyi palibe pobisala palibe chisamba chimene munthu atabisalepo chifukwa aliyense waona ndi chani ndi maso ake this has been the most transparent election in our living memory ine sindinaonepo yayi times ikulemba inonso teka muno muno mukulemba ndeti muona manambala ah yatamaka fika apa 60 percent ah kodi tukanga dima dima kakautu 56 ah tukanga dima watu mpaka kumapeto kwache so tikamati masesti nawo sikuti ndife tokha amene tatenga ife anokera chipani komanso zimene anzathu atolankhani mwapereka ku mtundu wa malawi wankaka kuchokera pati-pati pamenepo ndithere pamenepo bwana master of ceremony m'manja mwa Tithokoze kwambiri bwana Japi Mhango, Vice President North, potambasula komanso kulankhulapo mmene zinthu zikuyendera ndamva bwana mhango akunena kuti zikukhala ngati ndi mpira kuti gemu yayamba pa stadium bullets ndi wanderers ndiye mpira sunafike ndi half time yomwe ndiye assistant coach pano tikunena pano athamanga afika kale ku chiwembe ku ma FAM offices ati akadandaula ku FAM koma referee ali kuti abalalika abalalika komanso ndinene ichi pa malamulo a dziko under the constitution pano tikulankhula pano tilibe boma Chakwera anapanga dissolve cabinet kutsatira malamulo, tilibe boma ndiwapemphe anzathu a Congress musazitchulenso kuti ndinu boma. A Chakwera akugwirizira pa malamulo kuti pasakhale vacuum kutsi- kudikira tsiku limene a mec atalengeze kuti professor alumbiritsidwa liti. Iwo angogwirizira ndiye sizomazitchula kuti boma boma iyayi iyayi kulibe boma ndipemphe uh, partner athu akwa aford uh, national organizing secretary kuti mwina nawo apereke timawu tiwiri titatu akatha awa enepo ndipatsanso ena akwa uh, ma- madam navicha mukhale ready uh, ndaonanso a Gangata akufuna ata- ataponyapo tiwiri nonse ndikupatsani tima 2 minutes ndithu Ah, bwana do ah, nos a aford fikani ndithu nthawi yanu Kodo kodo hae. Kodo kodo hae.

Ulemu wanu bwana chairperson pa mkumano umenewu amene muli director of elections mu chipani chathu chokondedwa cha dpp ndiperekenso ulemu kwa ma vice president nonse muli pano honorable jappie mtuwa mhango honorable gangata honorable catherine makunganya komanso ndiperekenso ulemu kwa nonse members a national executive committee a zipani zonse 4 muli pano ma partner onse Ulemunso wina upite kwa atolankhani muli pano komaso amayi ndi abambo. Ine ndimati ntere a master of ceremony a chairperson kuti ndiyambe nkuti tonse apa takhalapo mkalasi ku primary, secondary kuma universities. Kumene kuja phunzisa amaphunzisa same time kwa wana and comes a time pamene kumakhala end of term Test amapereka mphunzitsi kwa ana. Mwana wina aliyense amalemba papepala nkuchita submit. Maphunzitsi ku, kuse, ku, ku, ku, kuseliku amaonkhesa ma results a ana akachongachonga. Ine sinaoneko Amalawi anzanga kuti aphunzitsi asanatuluse zotsatira za mayeso aja. Mwana wina even the brightest of the students in my entire life ya school sinaoneko wina kuchita declare kuti ndakhoza namba wani ndi i don't know if inu mwakhala apa alipo in their school time ku school timakhala about 12 years there about tikuyenda school yonse alipo angazuke pano kundiuza kuti ine koma mklasi mwathu amakhalapo wina amachita declare kuti ineyo ndakhala namba 1 mayeso amenewo kapena ine namba 2 it doesn't happen we all would wait for the teachers apange zawo zija and nthawi ikakwana anene kuti mayeso muno mu standard 3 number 1 ndi wakuti number 2 ndi wakuti number 3 ndi wakuti koma i made an observation ladies and gentlemen mkalasi muja sizimalephera pang'onong'ono the dullest amene ali mbuzi za mkalasi amachita manong'onong'o ndi amene amakhala bize kusuzumira kuti kodi zituluka bwanji marizati awa akhala bwanji anzeru ine sinaoneko

who can declare and is supposed to declare as, as, as winners at this point in time amene ali ndi mphamvu imeneyo yo- yotero ndi a malawi electoral commission this is why even if the signs are clear the whole world is actually ku- kuyikira umboni kuti apm and the partners have won but apm is quiet he's quiet because he knows imene game iyi imakhalira so now uh, anzathu mukuuwauwa kunjaku zichokera pati why i want to warn you ma leaders a mcp amene mukutero kuti you will live to regret zimene mukupangazo why will you live to regret you are instigating violence amongst malawians zimene mukuyankhula kuma press conference kwanuko if there is that will go the different way kuti inu mwaluza which is what will happen and one will react and our people also react because we will not want to lose pamene tawina amene ap- apange cause chaos mu malawi muno ndinuyo ama leaders a mcp amene mukuyankhula carelessly kunjapo telling the people kuti mwawina that i want to think should be treasonous apolisi ngati mukumva ma press conference achoncho and the people amene akuyankhula zopusa ngati zimenezi amangeni because it is you the police officers that will be ndi ntchito yayikulu kuchita calm this, this country pakayambika chaos imeneyi This is an appeal as a Ford we are making and partners. Kwa ino apolisi muli ni ntchito imene iyi ku- to make sure kuti the country is, is calm. Chikuvuta nchani ine nkakumbukira master of ceremony adadi in 2020 ine in my whole belief anaberedwa chisankho. Why do I say so? He had the same vote in 2019 tachitaso tabwereza chibwereza chija it was the same figures but the gentleman gave chi- u- u- udindo uja kuti azilibe kanthu yendesani and why did he do that because anaona kuti ziko ilili nkutheka anthu awawa kukhala phokoso apa amene aluze it is clear mwaluza what would be so difficult kuti muvomereze honorably and through the same process munabwera pa mpando through vote imeneyi lero ngati anthu akuchosani through the same process accept and move out I want to say this to our followers. You are panicking out there inu amene muli a ife kuti ah poti tamva kuti ayi nthawi ina yake a mec they will be saying ma complaints amene alandira ndiye mwina zimene sizilipweteka ayi it's a normal process it's a normal process kuti in such a huge task pamakhala ma irregularities timavuto here and there and if submitted to mec, a mec akuyenera kuti azichita handle those issues. I'll remind you, sorry to say, uh, Ra- Vice President Kamlepo, mpakana Mai Jane Ansah, she was named Madando. Because ankakonda kuti nthawi imeja kunena iwo ali a chair a mec kuti ayi tili ndi madando akuti ndiye tikuwachita address motero so anthu athu don't panic wherever you are it's a normal process in this exercise kuti pakuyenera kukhala nthawi ina yake mec ilandire zodandaura za anthu ena zimene zachitika and they must resolve and you must know our, our, our people kuti kumene kujako ku tally center there is a team of lawyers imene imakhala assembled and ndi amene amayang'ana madando amenewo and rectified there so don't panic it's a normal process and everything is in order if as afford we are so worried kunena kuti mcp is behaving this way in 2025 again this behavior was displayed by mcp in 1993-92 amakana democracy people were killed along the way people were butchered all sorts of atrocities kwa lero zikukhala ngati tikubwerezanso zomwezo kuli zikwanje muli ana omwe ena ake sanagone m'makomo mwawo i have them here but i will not let them stand sanagone kumakomo kwawo only because of the mmene ziku- zikukhaliramo akugona m'manyumba mwa anthu honestly today no no no no mcp pangani zoyenera chitani manyazi chitani manyazi ndikuona nonse apa a master of ceremony akundizungulira i think he is trying to say wakhalitsapo iwe koma we are saying as partners we will not accept to be intimidated no we will not accept we will, what we will accept is what mec will say the determination ya mec ndi imene ife tonse tivomereze ndi inu nomwe mcp and anyone else out there you must accept that determination ndi mawu amenewa a master of ceremony a chairperson ndinene kuti democracy viva zikomo kwambiri bwana National Organizing Secretary Bwana Nyirenda coming from AFORD our partners uh, ndimamva press conference ina yake ndaka- tisanayamba yathuyi akuti a- akufuna kuwaphunzitsa ajaji amene ali a chair a ku MEC za malamulo a Mumbatu amene Akufuna aphunzise a judge amene ali a mec chair akuti za malamulo. A Mumba tadekhani, tadekhani. Simungadabwe kuti onse achipani akusiyirani nokha izizi? Simungadabwe? Komanso kuchipaniko mulibe ni mpando omwe. Ndinu ndani ku MCP? Mukanayimira MCP ku Mzimba simukanawina and you know it. Mwawina pa independent you have no position ku MCP who are you talking as ku MCP tadekhani Amalawi sitikufuna za nkhondo tiyeni tiapatse mpata a MEC zimene zikunenedwa apa as masapota a DPP calm down nthawi yathu yovina ikubwera ng'ombezo pangani halal chekani ikani m'friji tikuwuzani kuti muzitereka nthawi yanji apa ndi apemphe madamu director of women uh, madam Navicha kuti nawonso abwere 2 minutes madam chifukwa cha 2 minutes ndingopereka ulemu kwa chair ndi akuluakulu onse muli kutsogoloku ulemu wanu ndi nyumba yonse mulandire ulemu wanu Eh, ine choyamba ndifuna ndiwathokoze a president athu profesa Arthur Peter Mutharika kuti ndi mtsogoleri wokonda dziko lake mtsogoleri opanda phuma opanda mavuvu okhala ndi chikhulupiriro mu malamulo a dziko ndipo ali chete kudikirira kuti a MEC agwira ntchito yabwino chimene ndifuna ndiwathokoze ndikuthokoza chifukwa chani profesa Arthur Peter Mutharika amadziwa kuti Mudziko mukakhala nkhondo, ovutika ndi amayi, ana, olumala ndi anthu odwala. Mwina awa amalongolola timawaonawa akhoza kuthamanga, mwina ali kale ndi matiketi a ndege. Paja tinawachenjeza week yatha kuti asathawe m'dziko muno. Tamva kuti ena ena akonzeka kale kuthawa. Nde amenewo atha kuthawa. Koma kuli ena amene sangathamange nkomwe. Ndimati adzipatse ulemu. Chifukwa ife amayi ndi ana sitingathe kuthamanga. Malawi tikufuna mtendere. ntchito igwiridwe bwino chisankho chayenda bwino kwambiri tidikire a MEC amalize ntchito yawo anena kale acheya ndi anzanga onse amene anayima pano komanso ndimafuna ndiachenjeze kuti kugulu kwanuko ku malawi congress partyko kuli anthu ena kumeneko okonda dziko amene akutiuza chilichonse chimene mukuyankhula ku gulupu kwanu mudziwe zimenezo ndipo ena a inu mukumayankhula pa gulupupo ndikumanena kuti bola ingokhala nkhondo tonse tiluze sizitheka sizitheka munamizana Chachiwiri, mukumayankhula kuti bola kukhale rerun kuti ti, ti, mwina titaye nthawi basi ife tidzilamula kukhale rerun. Sizitheka, m- lamulo la MEC ligwira ntchito. Mukunamizana. Ena mukumaona mukumapereka ndemanga zoyipa zoononga dziko koma kuli ena okonda dziko ndipo posachedwa muwaona akutuluka kupereka ma statement kuchoka ku Malawi Congress Party ko chifukwa ah, ti- aja ananena kuti somba imodzi ikaola zonse zaola sikuti amanena zoona yayi Imodzi inawola, koma munali zina zabwino. Ku Congress konko kuli anthu ena oganiza, okonda dziko, amene awona kuti ah akuluakulu, chinthuchi chatikanika, chinthuchi chatipulumuka, tiyeni tivomere, zina mukuyambitsazi tiwononga dziko. Ndikutengereni mawu opezeka pa Eksodo chapter 14. Ana Israeli pamene anali dziko la ukapolo ku- ku Egypt, anavutika kwambiri kufikira pamene Mulungu anamva kulira kwawo, ndipo anagwiritsa ntchito mtumiki wake Mose amene anapanga zizindikiro ndi zozizwa pamaso pa Farao. Ndipo Farao anafika povomereza kuti ah ah let them go. Alole na ana a Israeli adzipita. Ndipo ananyamuka ndithu koma kuti atatsala kunali ngati awakupereka ma comments ku group ya anthu a MCP akuti a tisalole. Bola rerun, bola litere analikonso nthawi imeneyoyo amene amanena kuti amfumu Farao mwaloleranji kuti awa adzipita? Adzatiphulira njerwa zamoto ndani? Adzakonza nyumba zathu ndani? Adzalima minda yathu ndani? Adzakhala akapolo athu ndani? Koma Farao, uphungu wopusa ngati udamsokoneza, nalolera kunyamuka ndi asilikali ake kulondola ana a Israyeli amene anali mu chipambano kale. Ndipo adaalondola ndi kufika pa Red Sea, pamene Mulungu anapanga chozizwa chachikulu, kuika njira popanda njira. Ndipo ana a Israeli anaoloka. Chinasoweka mutu mwa Farawo chinali chinthu chimodzi. Mu zolembera za dziko la Egypt, Red Sea sanagawanikepo nkukhala msewu anthu nkudutsa pouma. Mu zolembera za Egypt, mu history ya makolo ake, Farawo chimenechi sanachidziwe, chimenechi sanachikumbukire. Analolera kuwalondola ana a Israeli pomwepo poumapo osadzifunsa kuti eeh zakhala bwanji kuti apapa pakhale njira. Zimenezizi zimene zikuchitikazi ndi zimenenso zikuchitika lero ndi a Chakwera. Chimene chikusoweka m'mutu mwawo a Chakwera ndi chinthu chimodzi, ndinali ndi ndalama, ndinali ndi mphamvu, ndinali ndi chilichonse chopanga kampeni kuti ndikanawina 100% dziko lonse koma chalepheretsa ndi chani? chimenechi chimene chikusoweka m'mutu mwa achakwera ndi kuvomerabe kumalandira uphungu wopusa umene analandira farao kuti tiyeni tialondole pa nyanja pomwepo koma ndifuna ndikufunseni inu ya a pre- amene munali a president kapena amene muli a president chifukwa cha lamulo lero farao anakathera pati atalondola ana aisraeli pa nyanja pouma njinga zawo zidaguluka communication inasokonezeka pakati pa madzi ndipo pomaliza ana aisraeli atatha kuwoloka awo adathera pomwepo amalawi kumene mutimvera madzulo ano ndifuna ndikuwuzeni kuti adani athu mukuwaona lero simudzawaonanso chipulumutso chathu chipulumutso chathu chili pafupi kuposa kumene tikuchokera mavuto amene mwadusamo voti yanu yayankhula mavuto amene mwadusamo ntchito imene mwayigwira pa 16 ndiyotamandika mulungu wakuyankhani kale Awa akupanga phokosowa si eni a chi, chi, chisokonezo chili pafupi pa nyanja yofiira ndipo muona zazikulu zikuchitika amalawi ine ndi mzimayi wa ndale koma okonda mulungu amene ndimakhulupirira baibulo nkhani zakale za baibulo sidzitha chifukwa mulungu ali yemweyo anali adzakhala sasintha ayi ndipo mulungu salola kuti ana a mulungu ana amalawi avutike chifukwa cha uphungu wopusa wa anthu awiri atatu umene akupatsa president achakwera ndinu mbusa tangogwirani baibulo lanu madzulo anu muwerenge exodo chapter 14 muwerenge the whole chapter ndiye mulingalire mufunse mulungu akumasulireni ndiye muzifunse kuti kodi uphungu akundipasa amumbawa ukundithandiza ajese kabwira wandithandiza awawa mukatha kulingalira muyang'ane mtundu wa amalawi amalawi asauka kale Amalawi avutika kale kwambiri, adusa muzopweteka zambiri, mwinatu Mulungu sanalole kuti inu a Chakwera mupitilize kugwira ntchito. Tavomerani chifuniro cha Mulungu, tavomerani chifuniro cha Amalawi, mukakhale pansi. Ngati mwachita bwino Amalawi adzabwera mmene abwerera kwa Prof. Arthur Peter Mutharika. Zikomo kwambiri. Uh, very, very touching, very, very inspiring. And uh, abusa nganali abusa adi mtima wagundi ngatidi munaphunzisa za mawu a mulungu mtima ukugundeni achakwera pangani chilungamo Eh, tikupitano kumapeto Eh, tikupatsani mpata tikamaliza kuti mwina ngati muli ndi mafunso mutifunse ndimangofuna ndinene ichi tisanamalize kuti 2019 dpp inapeza mp mmodzi mu lilongwe akansaira A- a- timati akansaira eh? khansala? Ndikunena 2019 tinapeza mp mmodzi pano as we are talking we have passed 12 in lilongwe we have mps in mzimba

inuyo a Mumba tawerengani mu kabinetimo sitifuna kutchula mayina all your senior ministers have fallen they have dropped i was counting just now over 15 half cabinet is out it means you don't have the confidence ya malawi confidence ya malawi kuti akupaseni chinthuchi akukanani ndiye akana kabineti yonse kukavotera president ayi ayi amagwira ntchito ndi ndunazo akukanani vomerezani Ah, patafika apa ndi pamapeto pa press briefing yathu chimene tingapemphe ndichokuti this is an incoming government last minute is always dangerous kumpira timatero musapute dala milandu nthawi yokutha itha ndiye mawa muzidzachita blame ifeyo tikamazapanga react you are committing treasonous charges by denying malawians their right by suppressing malawians freedom tikupempheniso aku MACRA tamva kuti mukukana kuti ma press briefing athu az- asamakhale live koma posachedwapa taona mwaloleza a mbc kukachita beam live broadcast ya chipani chimene chikuchoka tasiyani mchitidwe umenewo ndalama mukulandira ku MACRA ko eni ake ndi amalawi Akufuna azimva mmene zinthu zikuyendera. Mwagwetsa dashboard zulo against the will of Malawians. Malawians need to be informed. We have passed a bill in parliament, access to information, and you directors of Macra know that Malawians need access to what is going on. The information is very important. Ndiye tikuona ngati enafe mukutiphera ufulu. Tipangeni treat chimodzimodzi chifukwa mpando umenewu mukuchita nawo matama lerowu mawa simuzakhalapo malamulo azakutsatani tipaseni mwayi tsopano ma reporters ngati muli ndi mafunso this is your time tifunseni tilokonzeka kukuyankhani pamodzi ndi ma partners enawo chifukwa cha nthawi sititha kuwapasa mpata kuti achite ma comment Koma mwina mmafunsomo adzitha kulowamo ndithu ndikumanena ziwiri zitatu. Uh, tilekeze pompo kwa lero. amene ali ndi mafunso abwere kuno kwa mamaiki ali pano ndiye mukafika mutitchulira dzina lanu ndi kumene mukuchokera Ah, zikomo kwambiri ah, ine ndicho hans mumba timveni radio komanso ah, television Ah, eh, ndicho hans mumba mumba Yeah. ato johans mumba Eh, sure sure yeah so tv radio komanso uh, television uh, mwakamba onena kuti chipani cha democratic progressive dpp komanso mapartners onse uh, mmalemekeza uh, mkagwidwe ntchito ka bungwe la Malawi Electoral Commission MEC uh, in the uh, event unena kuti mwina uh, akamalengeza zotsatira zawo uh, bungwe la MEC atanena kuti mwina pakhala rerun kapena kuti chiga- ma- maka zotsatira zapita mbali ina are you ready to um, accept ngati chipani cha DPP komanso uh, zipani zina the second question nkhani yokhudza uh, tinaona munapanga post pa

uh, Ben Phiri ku dpp mwena kuti uh, kukhala uh, mobisala um, is the, uh, Dr. Uh, uh, Ben Phiri safe komanso have we tried to report the issue to police thank you dzina langa ndine cyrus phiri kuchokera ku story club fm funso langa it's an extension to what my brother mumba has asked um, in an event, kunena kuti mwina sizidayende mmene inu ngati chipani mukuganizira kuti simudapambane anthu okutsatirani mwa- mudzapanga control motani cholinga chonena kuti mtendere umene mukulalikira pano pawo upitilire, nanga kutakhala kuti kuli rerun, ndinu okonzeka? China nchonena kuti zipani uh, udf inapangitsa press conference dzulo imanena kuti mdziko muno muli khalidwe lobera a mcp akunenanso kuti mukubera timafuna tifunse kunena kuti A dpp mmabera masankho? Zikomo kwambiri. Yeah, ndikupedwa. Okay, uh, dzina langa ndi Lloyd Mbwana. Lloyd Mbwana kuchokera ku Malawi Post. Um, tikuchokera ku press conference ya MCP. um, akutiuza kuti inu a dpp um, muli nkhali ndifuna ndingowonjezera pa zimene wanena mnzanga zija kuti eh, tikuti tikuchokera ku press conference ya mcp eh, a a while ago ndiye tauzidwa kuti inu a dpp kuyambira 2014 2019 ah, mpaka na panopa muli ndi khalidwe lobera masankho chimene mmachita mmagula ma monitors chimene mumapanga mma mumakagula monitor aja amakasintha ma figures anapereka zitsanzo kuti pali constituency ili yoti uh, wina wake amasintha ma figures kuti aziphatikiza konse kumene kuli a Peter Mutharika koma angoonjezera mavoti okay ndiye um, apa mukubwera kunena kuti zanu mwina zayera kaye anthu akukhulupirireni bwanji kuti zotsatira izizi inuyo simunapange tampa choyambirira ndi chimene chocho chachiwiri ndichonena kuti um, mu munapangitsanso press conference ina inali dzana ilo mawu akenso anali omwe onena kuti mwawina mwawina mwawina ndi izizi zikubwerazi zonena kuti mumabera masankho mwawinadi Ziko- I'm Ruth Daudi from Angaliba. Funso langa ndi lakuti mukuchiona chofunikira bwanji kuti muzipangisa ma press briefing uh, kumayankha a chipani cha MCP kuti mwawina when the dashboard is displaying kuti mukutsogola confidence ikukusemphani pati chachiwiri uh, tikuchokera ku press briefing imene akuti mwagwidwa kuti mumaba mwakhala mukubera ndinu akubadi in the case that umboni wapezeka kodi chipani chimenechi chidzalandira bwanji ma results amenewa zikomo zikomo kwambiri Eh, mafunso anu amveka ndithu Eh, tiziyankha malingana ndi mmene abwerera mafunso inu amumba a Timveni mafunsa kuti kodi mukupereka ulemu ku MEC muzavomereza tiwalole a chair ayankhe funso la Timveni uh, mafunsa i think you've taken it down ya ah, komanso pali nkhani ya kidnapped member ndi safety ya honorable ben phiri Ah, nkhani ya honorable ben, ben phiri mwina ningoyankhiratu honorable ben phiri ali safe but he's disturbed uh, ife tonse achipani we are disturbed it's uh, apart from honorable ben phiri ma operatives a malawi congress party akusakasaka akuluakulu ambiri apa including ife tikuyenda mosamala akakhala honorable ben phiri kawiri konse apangidwa block pa msewu kusala pang'ono kuti uh, mwayi mulungu kuti mwina zimachitika nawonso anali alert otherwise bwenzi pano tikunena zina koma ali safe Ali pabwino amalawi musadandaule zikangotha zonse apanga statement yawo ndi ndi chikhulupiriro chimenecho ndiwapatsira a chair kuti atiyankhire mafunso enawa komanso mwina muzithe kuwapasira eh, zikomo kwambiri chifukwa cha mafunso amene mwatifunsa kuchokera ku timveni media house mwafunsa funso lakuti Kodi inuyo ngati a chipani cha dpp mwatiuza pano kuti ndinu otsatira malamulo komanso mudzatsatira malamulo, kodi zitachitika kuti a mec alengeza kuti a dpp simunawine, kodi inuyo mudzatani? Ifetu ndi aja ife chipani choti tikanena zimakhala zimenezo, sitimasintha mawu athu, ife ndi otsatira malamulo. Tanena kale kunena kuti kwe- kuchitika kutsata malamuloku zili m'magazi mwathu sitinayambe lero zinachitikako 2020 2019 titapanga titawina bwinobwino 2020 anaganiza atichotsera president athu tinachoka mwaulemu tinatsatira malamulo ndezimene zinachitika 2020 sikuti tingasinthenso panopa ife kuchizungu amati it's not in our dna kupanga zinthu zosokoneza ife ndiotsatira malamulo we are very progressive that's why chipani chathu chili democratic progressive party nde ife ndi anthu aja kuti zimene tikunena timapa- zonena zimene timapangaso ndiye tifuna tikutsimikizireni kuti ife ndiotsatira malamulo komatu ndi chikhulupiriro kuti mec itsatanso malamulo chifukwa malamulo amene otsatanso malamulo osati chinthu cholakwika ndioyembekeza kuti chimene chichiti- chitsatidwe ndi ndi chinthu chabwino iyayi ndiye ndimafuna ndifotokoze pamenepopo kunena kuti zitakhala kuti zachitika choncho ifeyo anthu athu a dpp ndi anthu otsata malamulo munaziona 2020 akanakhala kuti ndi anthu aja oti osokoneza sitikanachoka mwaulemu koma ndimafuna ndidziwe zimene zoti ikufuna kuti ifeyo apapa kuti titsate malamulo tikhulupiranso kuti MEC-nso itsatenso malamulo ikatsata malamulo kupanga chilungamo ifenso titsata malamulo mwa njira yake yomwe basi osavuta ndimafuna ndifotokoze pamenepo ndiye mwafunsako nkhani yoti kodi pali um, pa tsamba lathu la, la, la, la, la mchezo la chipani pali nkhani yoti eh, munthu wathu ku ngwenya amene ali oyang'anira pa Ngwe- ana- anali, anali one of the monitors pa ngwenya wapangidwa kidnap imeneyo tikuifufuzabe official, eh, official uh, uh, report tipanga nanu share accordingly imeneyo tipanga nanu share accordingly monga mmene afotokozera anzanga athuko kuti ambiri ife tikuopsezedwa ndiye pochopsezedwa ena akumangoti "Ih, basi ndikhale pambali kaye pena pake nsakhale poonekera pa anthu ndimafuna ndikutsimikizireni kuti inu tchutchutchu weniweni nkhani imeneyo tipo- ti- ti- tigawana nanu bwinolino kuti mudziwe kuti kodi zili bwanji pa nkhani ya munthu amene wasowa kuchokera ku ngwenya kuchokera pamenepo pali nkhani ya imene a- afunsa a story hub yoti kodi ngati inu a dpp mukuti ndiotsata malamulo i think ndiyofanana ndi imene afunsa ati mvenda nkale yoti kodi zitachitika kuti ma, ma chigamulo sichinakukomereni kodi mudza- mudzavomereza nkhani ndi yakuti ife ndiotsatira malamulo ndafotokoza zimenezo ndiye enanso afunsa kuti kodi dpp imatchuka ndi kuba zisankho nkhani imeneyoyo ndiapatsa a president athu akuno ku central region kuti ayankhe kodi ife timaba zisankho a vice president timaba zisankho komanso abweranso nkhani yakuti kodi ifeyo ati kubako timaonjezeranso timaonjezera ma- mavoti kwa makandidate athu ena imeneyo tafotokozerani a vice president tithokoze kwambiri dpp simaba- simaba masankho yayi ndikovuta kwambiri munthu kubera masankho ndi mmene anapangira system ya ulendo uno ndikovuta kwambiri for example kale ankagwiritsa ntchito mahedi apano anatulutsa advert a MEC kuti akufuna ma presiding officers ndipo anthu analembera ntchito ndikupanga okha a MEC-wa amadziwanso okha masankho nkubera pati koma ifeyo kwambiri sitingayankhe mafunso amenewo mawa ndi mkuja uno adzafotokozere mmene dpp imabera masankho ifenso tikhalanso interested tilinso ndi interest kwambiri nkhani imeneyi kuti pamawa pano zonsezo zikatha adzafotokoza kuti ah, dpp masankho imabera motani chifukwa zimenezo zili pa rekodi ndiye tidziyang'ana zinazi koma akuluakulu amanena kuti kamuthemuthe anadzitengera mkozenkoze umanyowa maliro aweni maliro awa aola kale amene adauletsawo akuzidziwa nde ena awasupula nde kumangoyankhulayankhula nthawi zina zimabwetsera mavuto mkadakonda mwina adzisankha zimene angamayankhulezo nde a Malawi ndi amene munafunsa aja funso lonena kuti dpp masankho simabera koma ifeyo timadziwa kupanga kampeni madolo nchifukwa tawina eh, sinayambire sinayambire pa mcp ayi 2014 so chimodzimodzi analiranso ndithu sanawinepo masankho so dpp basi imadziwa close southern region close eastern region close northern region battlefield ikhala central region nde mwaona tinapanikiza central region pano sanapita kwina kulikonse mcp sinapange move kukapanga msonkhano southern region mcp sinapita ku eastern region timamenya nkhondo panopo tsono timu ina iliyonse akakhala timapanga defend malamulo amene a mpira every team ikangoti kupanga defend kugolo kwake imapakisiridwa zigoli nde muona profesa arthur mutharika wamenya kopsa central region panopo simple mathematics nde atipeze taphunzitsa kuti mwina 2030 akhoza dzawa kudzalani kuti kudzabweranso mboma tondeja yeah so taphunzitsa taphunzitsa nde mwachidule zoonera kuti akanali mwana munthu uja nde mudzingomumvera kwambiri ngakhale ine ndili mwana kwa iye komano akanali mwana maganizo nde musiye kaye mudzingomumvera tinkhani zinazi muzina kuti sibwera kumene kumutayitsa nthawi fo matana nthawi kangapo konse mwaona amene apangira press briefing masteniwa mtondo wa mhango za dongosolo nde asatitayitse nthawi yayi dpp simabera masankho period zikomo kwambiri ndiye padali funso lakuti kodi inu a dpp mwawina chisankho ndapemphe a, a, a vice president ku north kodi a, a vp tawina chisankho kodi dpp chisankho yawina ndimaona kuti mungayankhe ndinu chifukwa dpp sipanga on times isn't it dpp sipanga on zodiak dpp ilibe media house ife tilibe times imakhala associated ndi chipani cha malawi congress party sichonchonaka kotero kuti dashboard ndimanena ija si ndi dpp iyayi ili pa times imene ili associated ndi chipani cha malawi congress party dashboard ili ndi iwowo ndi imene ikuonetsa zotsatirazo ndiye akamatipasa manambala aja kuti panopo peter mutharika ali pa 58 percent sikuti takaikapo ndifetu iyayi dashboard ya- ili ndi iwowo peter mutharika 58 winayo 33 ife sitinaikepo mwaikapo nokha ma- ma- ma- atolankhani ndi inu amene muyankhe kuti chisankho chi mwawina dashboard ili kwinu ndithu si ndife ndiye inu mutithandize kodi chisankho tawina mutiyankhire basi inu mutiyankhire kodi manamba mukuika pamene pajapo pa dash- pa dashboard paja mwakatenga kuti mwakatenga kumwamba munapita nokha kuma, kuma polling station kukatenga manambala eti amene aja mapanga post pati pamene paja anthu mukuwanena kuti andifere fati koma ife takatenga kuti ku sosi sosi ndi kuti kunakuda pochita fotiko ndibwereze pano chisankho chimakhala ndi ambiri ochiyang'anira oti achiteteze kuti chikhale credible chifukwa cha chomwe kumakhala mamonita kumakhala maopsi amipingo aliyense amakhala kuti kumene kuja cholinga chake nchakuti pakutha pa tsiku chisankho chikhale chani credible aliyense akhali akhale mboni kuti tinakaonerera zatha bwino atolankhani munali konko aliyense anali kuti konko apolisi anali kuti konko army anali kuti konko onsewo akanika kukateteza chisankho mpaka dpp kukwanitsa kuba onsewo akanika dpp akwanitsa kudutsa ndikukaba chisankhocho ayi atolankhani mutiyankhire funso ili kodi a dpp mwawina yankho lili ndinu zikomo kwambiri zikomo kwambiri mongowonjezera nkhani yakuti ife timatsata malamulo sitikudzipanga declare pano kuti tawina we're not declaring ourselves kuti tawina koma mafigures amene mwaika inuyo atolankhani akutionetsa kuti ife tikutsogola ifenso zimene timawerengetsa tokha zimene timawerengetsa tokha ife tikutani tikutsogola basi nkhani yake ndi imeneyo yomaliza i think munakamba nkhani yakuti i think atolankhani ena anadzanena kuti eh, kodi inuyo why are you reacting to, to press briefing ya mcp we're not reacting to press briefing ya mcp iyi ndi yathu already arranged inuyo mumadziwa what it takes to arrange a press briefing you can't do it in an hour aujeni aku Malawi Congress Party amaliza i think an hour ago isn't it ndiye tikukhala tikupanga react to that ndoti tikanakhala tiyamba panopo tikanakhala tidikire kaye tiyambe kuimbirani tiyambe kutani analyze ife ayi situ zonse zina zoti amanena kuti chani if I what had the plan to Tipangalero, this is just a coincidence. Ife we don't react to, to, to such things, ma phwefwe otero azimene aziko. mabigi sapanga react Uh, ndi apemphe uh, a Dowe one minute mumafuna mwe- muchite clarify pena pali Uh, good evening, ladies and gentlemen. All protocols observed. Ndimafuna ndiyankhe funso limene anafunsa Ruth kuchokera ku Angariba kunena kuti kodi are you going to accept defeat ndiye ndikufuna ndifunse kuti which defeat chifukwa tikukhala ngati tikulankhula mopsyatira tonsefe tikudziwa kunena kuti apm is leading not only leading but he is leading with over 50 plus zimene zili unofficial Kunena kuti unofficial ndikulemekeza malamulo chabe koma tonsefe tikudziwa kuti apm is on the lead nde atolankhani mukamafunsa funso lonena kuti kodi kukhala rerun ndiye mukufunsa mafunso ngati kuti ndinu anthu osazindikira iyayi. Amalawi asankha. Amalawitu paja munkawakaniza kuti alankhule akapita kunsewu kuti akalankhule mmawatumizira anyamata adzikwanje Amalawi ayankha pa 16. Press briefing ino sitinabwere kudzayankha wina aliyense chifukwa press briefing imene akupanga a Malawi Congress Party yawo akuwiringula, ife muno sitikuwiringula. Ife muno tabwera kudzatsimikizira mtundu wa Amalawi to stay calm, kunena kuti tiyeni tikhale bata, referee wa zisankho zimenezi ndi a mec. Mayi Annabel Mtalimanja tikufuna tikupangeni congratulate chifukwa kuti intimidation ina iliyonse mukukana, mukulemekeza malamulo a dziko, ndinu mayi okonda dziko. Amalawi nonse amene munavota, voti yanu itetezedwa. Izi akukamba zonena kuti atibera, Ndi nyimbo zimene Malawi Congress Party nthawi zonse ya chisankho amayimba atibera volume 1, atibera volume 2. Kodi mkamanena kuti akuberani mkaziyo mmagona naye mphasa imodzi, akulandani bwanji mkazi oti mukugona naye mphasa imodzi? Amene anali m'boma ndi ndani? Si uja mmanena kuti munayika monitor every constituency? Ndiye ma monitor anu ali kuti? Pamene anzanuwo mukuti akuberani, inu mudali kuti? zikomo kwambiri kulankhula mwamphamvu ndiwapemphe nawonso honourable chipungu one minute kuti apangenso nawo respond Ku- zikomo tcheya komanso amalawi amene mukutimvera ndi kutionera ine kwanga kunali kuthokoza majaji amene analamula kuti kuti zisankho ziulutsidwe pakhale zipepala kapena ma hard copies kuchokera ma centers monse dzana lomweli mamvetsera mayi mtalimanja akunena pa tv pa msonkhano wa atolankhani kuti masenta monse madando ambiri apanga resolve komanso ndi ntchito ya mamonita a zipani zonse ndiwo amene amagwira ntchito kuyang'ana chisankho kuona kuti kalikonse kamene kanavuta kapangidwe sort out nde ifeyo tikudabwa kunena kuti kodi anzathuwa ndiye kuti sanakhale ndi mamonitazi nanga madando amenewa abweresa bwanji lero pamene chisankho chinali pa 16 zikuchita kuonekeratu kuti nthawi yatha uh, daniel 5 25 akuti ufumu wawo wa warani wayesedwa ndipo waperewera kuli bwino kuvomereza chisankho cha amalawi chachiwiri malawi ali ndi maboma 28 ena amati kwawo ndi ku chitipa chifukwa anabadwira komweko ena anasankha kukakhala ku nsanje koma onsewo ndi amalawi tisasankhane mitundu kuti awa ndi akumwera awa ndi akumpoto awa ndi aku east tiwathamangise pano pa central region zimenezi zimabweretsa nkhondo yachiweniweni tiyeni tikhale ngati amalawi nyimbo ija ya uh, national anthem ija imakamba za umodzi tisakhale anthu ankhanza chifukwa choti chisankho talephera iya tiyeni tilolerane mawanso limabwera zikomo kwambiri zikomo kwambiri uh, presidential advisor athu apo ndiye pamapeto koma ndimaona apa funso limodzi linafunsidwa kuti akuti dzulo a udf amanena kuti dpp ikubera ndimafuna ndiyankhe motere Akuluakulu, mnyumba moti mulibe kalikonse muli mafuwa okha amiyala. Okuba angalowemo? Ife tikalimbane kubera a 2% Zoona akuluakulu? Ine ndimanena nthawi zonse kuti tikuziwa mwalandira ndalama, tikuziwa mwadya ndalama, unfortunately ndalamazo mwadya nokha chifukwa akuluakulu ambiri kuchipani kwanuko abwera kaletu. dikirani muone akukusiyirani nokha ichi ngati simuthawa kupita ku china ulendo ul- ulendo uno udf kuthera pamenepo palibe atakubereni mwazibera nokha mwapanga nokha masamu opepera mwakalandira ndalama ku- ku- ku- uko idyani ndalamazo koma amalawi akukanani apa ndiye pamapeto pa press briefing yathu tithokoze nonse amene munabwera kuzakhala nafe ma reporters uh, ndaona ndithu it's a full house ife timakunyadirani komanso mkatikati mwa press briefing iyi ndaona mwafika akuluakulu athu ena uh, ochokera ku zipani zonse ndaona tili ndi akuluakulu aku aford tili ndi akuluakulu aku lef komanso athu a dpp ndaona ma honorable members ena ma reporters mwazazamo muno tikuthokozani nonse zikomo kwambiri Ah, akuluakulu ku high table uh, ulemu wanu nonse zikomo kwambiri tinene pano kuti tikunenesa sitikupanga react kwa wina aliyense ngati chipani ndi mapartners athu tizibwera pafupi pafupi izi tikuziwa mmalawi wina aliyense kunja uko ali ndi anxious ali anxious akudikira ndiye ife tikuyenera kumabwera nkumauza ma supporters athu komanso amalawi kuti yayi dekhani Chifukwa amalawi afuna avine muonatu muona mmisewu mwathumu muterera kwambiri mutiona ifeyo mmisewu muli tikuvina ndithu posachedwa apa tadekhani apa ndi pamapeto ndiwapemphe honorable Malani Mtonga kuti atitsekere zochitika zathuzi ndi pemphero. Tipemphere. Yehova, tinakupemphani kuti mukhale nafe, tikuyamikani kuti munali nafe. Pamene tili kunyamuka pano, ndipemphera kuti mukatiyang'anira wina aliyense, mukatiteteza. Ndipemphereranso dziko la Malawi, limene lili kukhala moyembekezera ngati mchipinda choberekera yehova katilimbiseni mtima katikhwimiseni kalitetezereni iwo amene ali nkulira atonthozeni komanso iwo amene ali nkusowa mtendere apaseni mtendere apurezidenti athu amene ali nkuyembekezera kuzalumbi- kulumbitsidwa posachedwapa afungatireni apaseni mtendere Muwasunge ndi chimwemwe komanso ndi ma supporters onse amene awina kale. Yehova mukalemekezeke ndi kutamandika nthawi zonse mu dzina la Yesu Khristu. Tikuyembekezera kuti anthu tsopano sadyanso mtoliro koma akadya nyama, akadya mosangalala, akadya mokwanira monga umo momwe Mulungu mufunira kuti tikadyerere pa dziko lino lapansi. Mu dzina la Yesu Khristu tapemphera. Amen.